Wawazifumu, Wawazifumu, lero ndabwera ndi uthenga, uthenga umenewu upita kwa mtsikana uyu. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Leah Wilson, amachokera ku Blantyre ku Bangwe koma akukhala mu dziko la South Africa ku Boksburg ndi kumene akukhala. Chonde Madam Leah, amuna anu a Elliot akuti muwabwezere ndalama zawo zimene anakubweretserani ku Joni. mwamtendere sakufuna kulimbana nanu mm sakufuna kuti akupangeni chipongwe mm ingobwezani ndalama zawo mwamtendere musiyane mwamtendere nde anthu ena ake muzikhala odabwa ah zotheka bwanji kuti mamuna azimuza mkazi wake kuti ndibwezere ndalama zanga lolani ndilongosoleni nkhani ya mai amenewa. Mayi amenewa ndi oipa kwambiri kuposa mfiti ndipo nkhani yawo ili motere, Leah Wilson amachokera ku Blantyre mmene ndanenera muja nde Mr Elliot anamuitana mkaziyu ndipo Leah anafika nde atangokhala week anamuuza Elliot ndikufuna ndikaone uncle anga alinso ku Joni konkuno Elliot anati okay chabwino ungathe kupita ananyamuka Kuchokera tsiku limenelo sanaonekenso. Nde Elliot wakhala akumsakasaka mkazi wake. Mkazi wanga ali kuti? Mkazi wanga ali kuti? Nde number imene amagwiritsira ntchito mkaziyu, kupusa kwake sanasinthe. Nde Elliot anampatsa wapolisi wina wake. Chonde akulu, tandifufuzireni number imeneyi kuti ipezeka kuti. Anaipanga track number ija mpakana anampatsa Elliot location yomwe mkazi uja akupezekera. Atapita kumene kuja anaodira. pakhomo, anatuluka ndi mwamuna. Anamuza mwamuna uja ndifuna Leya ndipo Leya anatuluka chifukwa sankaziwa zoti ndi Eliot amene wafikayo. Chingofika anali odabwa kumuona Eliot. Eliot anamufunsa mkazi uja ukutani kuno ndipo mwamuna uja anamufunsaso Eliot iwe ndiwe ndani. Eliot anafotokoza kunena kuti ineyo uyuyu ndi mkazi wanga ndine amene ndamubweretsa kuno. Inuyo ndinu ndani? Mamuna uja ananena kuti ineyo ndi mkazi wangaso ndipo akukhala kunoku ndi ine ndiye mamuna uja anali odabwa Elioti anali odabwa ah zikukhala bwanji kenako mamuna uja anafusa Elioti ufuna mkazi wakoyu kapena ndalama koma Mr Elioti chifukwa chakuti anamukonda Leya anamuza munthu uja ndufuna mkazi wanga ndipo Leya anabwelela kunyumba ndi Mr Elioti akukhala akukhala eh kenako Mr Elioti anapanga chiganizo chosunga passport ya Leah. Ataisunga amakhala bwino bwino nde Leah agogo ake anamwalira nde Mr Eliot amapanga chiganizo chomupasa Leah passport yake kuti apite ku Malawi akalongosole mwambo wa agogo ake wa maliro nde ali mu process yopanga dongosolo Leah anapita kwa akomiti kumene amakhalako ku Springs kumene ankakhala. Anapita kwa akomiti kukawafotokozera kuti, Mwamuna wanga akundizunza ndipo anandilanda pasipoti. Kenako akomiti aja anabwera, anayamba kum'menya Elliot. Anamulanda pasipoti, anamupatsa Leah. Leah atangolandira pasipoti adathawa. Kuchokera tsiku limenelo samadziwika kumene ali. Ndiye Mr Elliot Anayesetsabe kumfunafuna. Panopa adziwa zakuti Leah anachoka ku Spring akukhala ku Boksburg ndi mamuna wina. Ndiye iwowa sakufuna mkaziyo mm iwowa akungofuna ndalama zawo kuti awabwezere. Sakufuna kumpanga chipongwe Leah. Ndiye ndapanga video imeneyi kwa anthu amene muli naye pafupi Leah muuzeni kuti Mr Elliot akungofuna ndalama zawo sakufuna kukupanga chipongwe mm ingowapatsa ndalama zawo sangakubweretse ku Joni kukhala nawo week then ndikuwathawa. Chonde azimayi khalani serious. Ngati mmapanga zimenezi lekani. Chifukwa anthu ena ake azakupangani chipongwe. Apapa Mr Elliot abwera pano poyera kuzakupempha kuti uwabwezere ndalama zawo. Komano akhale ena ake anakangokupanga chipongwe straight.